By faith we know we receive all the promises. Deliver us. ndikupatsani moni abwezi nonse okondedwa mu dzina la ambuye yesu khristu mvererani okondedwa kuchokera mbali ino chifukwa zonsezi zochokera pansi pa chikondi chakuti moyo wanu upulumutsidwe zikhoza kukakhala bwino takakhala mbali inayo kutsidya linalo tili limodzi ndikhoza kukakhala wokondwa kwambiri wina wake woti mwina sinumudziwa panopa koma nthawi imene akuenda kuti ah brother nakumana ni uthenga wanu pena pake pa social media ntakumana nawo choncho muja ntauva uthenga uja basi mzimu woyera ananikokera kuti nikhulupirire zimenezo ndipo ndinalimbikira N'nacitenga cina ciliconse cotsutsa copanda nchito. Sin'nasamale kuti kazikhala bwanji, n'namamatilabe mpakana Mulungu ananithandiza nili mbali ino. Nikhoza kukakhala wosangalala. Imeneyo ndiye mphotho yanga. Ndipo ni cimene zolinga zanga, mtima wanga, cina ciliconse wakhazikikapo. Ndiye zitengera kuti mucita nawo ciyani. Mukaulandila ni mtima woona ni mtima wabwino, mukakhala mbali imeneyo. Koma mukaukana uthengawo, ndithu musauchepetse, ni umboni. Izizi zidzaseweledwa kuti nthawi inake unali ni mpata Mtumiki amakuyankhula pamenepo. Chifukwa chiyani sunazikhulupilire? Iweyo udziwa ndithu kuti moyo wako ni olakwika, uli mu uchimo. Bwanji sunadzichepetse, sunagonjere ku mawu a Mulungu? Sindidziwa kuti ukadzayankha bwanji m'nthawi imeneyi? Chifukwa Mulungu adzakufunsa ndithu chifukwa chiyani, ndipo zidzakhala zoopsa kwa iwe ngati m'makhoti umu a m'mabwalo a anthu ochimwa anthu amakhala onjenjemera, mafupa awo ngati achokamo m'malo olumikizana awo, chifukwa cha chiweruzo cha munthu, kuli bwanji chiweruzo cha Mfumu ya mafumu ngati amene? cha Mbuye wa ambuye ngati amene amene ali Ambuye Yesu Khristu, amene udzakumana naye mu ulemerero wake. Yohane atakumana naye mu ulemerero wake Chivumbulutso 1, anadzitenga yekha ngati munthu wakufa. Ndiye zidzakhala zoopsa kwa iwe munthu wochimwa nthawi imeneyi. Brother Branham akuti, Ine ndikadakonda nicheke ndi masizasi mapisimapisi, nthulinthuli. kusiyana ni kuti nime pa chiweruzo cha Mulungu. Kuweruzidwa ni pamene simukhulupirira mawu a Mulungu, mumakhala kuti mwadziweruza nokha, mwatenga chiweruzo. Ambuye akudalitseni, koma nimakukondani monga mmene nanena. Tipemphere. Atate wathu wakumwamba, tikuyamikani, tikuthokozani chifukwa cha nthawi mtengo wapatali imene mwatipatsa ngati ino. katilankhuleni mu mawu anu olole- owululidwa mu mphamvu ya chiukitso, kutimangira ku chifuniro ku chisomo chanu, mmene mu dzina la Ambuye Yesu Khristu pempha zonse mchiyamiko. Amen. Ndiye mawu athu owerengedwa achokera ku Aheberi. Aheberi 13 vesi yake ya 4 Baibulo likuti, ukwati uchitidwe ulemu ndi onse, ndi pogona pakhale posadetsedwa, pakuti adama ndi achigololo adzaweruza Mulungu. Timafuna tipitirize phunziro lathu la kuopsa kwa mchitidwe wa chigololo. Nde ni Mulungu amene akuyankhula, akuti ukwati uchitiridwe ulemu, osadetserera pogona ayi. Akuti adama ndi achigololo adzaweruza Mulungu. Ndi Mulungu anena, nkhani yatha. Aleluya! Zikusoweka munthuwe udzichepetse ugonje ulape utenge mau a Mulungu kuti ukane chiweruzo chimenechi kapena unyalanyaze uzikhalabe moyo wa dama wa zigololo umenewo moyo oyipa wopusa wotchipa wonunkha ngati umenewo wochititsa manyazi ngati mmene dziko lafikiramo kuti mchitidwe umene wa chigololo wangokhala ngati chikhalidwe Ngati fasho, kuwona anthu olemekezeka amenewa, a ndalama zawo, a maphunziro awo, azimayi a ulemu wawo, numadzitchipitsa choncho, kumakhala moyo wa uhule wa zigololo ngati umenewo, namadzichemerera ena, puffed up, chifukwa cha moyo ngati umenewo. Mulungu adzaweruza. Ndi Mawu a Ambuye amenewo. Aleluya! Ndiye chigololo chimenechi chimachitidwa pa anthu amene ali apabanja. Banja lanulo ngati munamanga pa ukwati umene mumalumbirana kuti simudzaphwanya, simudzayang'ana kwa mkazi wina aliyense kwa mwamuna aliyense, munapanga pa guwa pamaso pa Mulungu zimene zija. Mumasoweka muzisunga lumbiro limenelo. mukakhala muli kuntchitoko kani ku bizinesi kani ku ulimiko kani malo anji amene mmakhala kani mu mpingomo muzidziwa kuti ndinapanga lumbiro pamaso pa mulungu musaphwanye limenelo haleluya mukhale owona mtima kwa mkazi wanu kwa mwamuna wanu inunso azimayi chimodzimodzi ukwati uchitidwe ulemu musadetserere pogona Baibulo likutero. Musabweretse mizimu ina yosocheretsa. Muzikhala okhudzidwa, odzipera chisoni. Khalani oopa Mulungu. Muziyang'anitsitsa pa mauwo ndithu. Njondazi zizibwerabe. Zizibwera matriki ake. Aleluya! Koma chachikulu chimene ndingakupempheni n'chakuti mukhale mwana wa Mulungu. Mukhale nawo mzimu woyera. Mzimu Woyera ukupatsani kunyasidwa, kukalipira kwa chinthu choipa cha mdima china chilichonse. Koma mukakhala mu thupi ili, ilo limafunadi zoipa. Ndiye kudya kwa thupi. Aleluya! Chifukwa chake masukani mulandire ubatizo wa Mzimu Woyera umenewo. Ndiye ndi nthawi yomvetsa chisoni imene tikukhalayi, mmene ndimawerenga nkhani ina ku Kenya kumeneko, kuti ndithu mayi wokwatiwa wa pa banja Apezeka kuti madzulo aja awasiya ana ake atatu amenewa, amuna ake ndi akabaza kukhala ngati ali kuntchito ku kabaza awasiya ana aja kenako apita kaya kuchibwenzi kwa munthu wa mamuna kumene ku guest house kumalo anthu ogona kumakhala ntchito kumalo amenewa zoipa za mdima mwina ena inu amene mukuoneranu mmachitanso zomwezi Ma record aja alipo. Ingolapani Mulungu akufufutireni. Haleluya. Ndiye wapita kumene kumalo ogona ndi mwamuna wina line imene. Ndiye mwamuna pofika pa khomo apeza kuti mkazi wake palibe. Pali ana okha ali ndi njala. Ayesa kuyimba foni ya mkazi wake foni osapezeka. Kenako kunacha Ataona zoona kuti mkazi wake sanafike, mwachanguchangu anathamangira ku polisi kukapanga lipoti. Anayilandira nkhaniyo modzidzimutsa mwa shoko ataona kuti mkazi wake wafera kumenekoko ku malo ogonawo ali mu mchitidwe umenewu. Ndiye Yehova akuti ndidzaweruza chiweluzo chimene muona ngati kuti amene wakathela kuti olo kulapa akulapa nthawi yanji haleluya ndiye chiweluzo chimenechi musamangoganiza kuti nchakugahena kapena cha tsiku lalikulu limenelo lakuweluza koma chiyambira pansi pompano mchitidwe uno wotembereredwa Pali zoipa zotsatira zambiri zimene zimatsatira mchitidwewu. Kuti mudziwe zoti Yehova amanyansidwa nazo, taonani matenda a HIV awa amene angochulukirabe, gonorrhea, syphilis, zina zonse zoipa zimene zimatsatira kwa anthu ochita mchitidwe umenewu ni woipa. chotembeleledwa mulungu akusazani pano padziko lapansi mumwalila mupita mmanda muli azaka zochepa mukakakamila mukuti munjoya iyayi sikunjoya kumeneko ni tchimo ni chiphe chimenecho khalani kutali ni chimenechocho mwandimva ndiye ni nkhani yomvetsa chisoni kwa mkazi amene kuti ali na ana ake atatu ali mbanja lake limene azichitilanji zimenezi Mwamuna wake ameneyo auyesera kudyetsa banja kumakagwira ntchito kusamalira zinazo. Mwamuna woti amamukonda mkazi wake ngati chonchi. Akazi inu ndi mmene muzikhalira. Ndiye mu- ena ali mkhozo mati osati ine okwatiwa komabe Mulungu amadananso ndi dama limenelo. Enanu simunalowe m'mabanja m'masukulumu. Mungokhala moyo waziwerewere otayirira ngati umenewo. Mangokhala ndi anyamata ndi atsikana mpakana kumasamba limodzi m'mabafa mmenemo, namachita zinthu ngati banja, zinthu zonyansa, zaumve, zakuda, zamdima ngati zimenezo. Simungatsegule maso athu, anu kuti muone, mukhale munkuwala kwa Uthenga wabwino wa Mawu a Mulungu ngati umenewo. Mulungu adzaweruza mu zintchito, zoyankhula zonyansa, ma comment a apa akazi azanu a azikazi wonyasa okhaokha zoonera m'ma phone pornography uone azithuzo ndiye mukamaonera zimene zija mumaganiza kuti muzidzazidwa ndi mizimu yanji basi kaya ni zokhazokhazi haleluya ndiye timafunika tikhale osamala olo mavalidwe ake satana wavulavula akazi nyaziwerewere, sexy dressing, kuti ife amuna amene tili ana a Mulungu timasoweka tizikhala osamalitsa chifukwa ndi msampha wa Mdyerekezi. Pali chiwanda choipa chosilira chimene chimaikidwa pamenepo chakuti chitipangitse ife tichimwe chifukwa Baibulo lati mukamuyang'ana mkazi n'kum'khumba, wachita kale chigololo. Ndiye inu amene muli ana aakazi a Mulungu mumasoweka muzidziveka moyenera, mwaulemu. osati zovala zoonetsera ayi ntchafu mwaonetsa mabere mwaonetsa konse kuthina geography yonse ya thupi machitooneka umachitoona kuti ah, panti wavalayo saizi yake ni yotere yotere ayikamo chakuti chakuti mkati muthina pena paliponse ayi ana a mulungu dzivekeni moyenera mwa ulemu mwakuti musaponye anthu m'mizimu yazisiyo chifukwa ngati mutero mwapangitsa achite chigololo mukapangitsa inuwo mukayankha mulandu wa chigololo pa tsiku limenelo chifukwa mwapangitsa haleluya ndiye ni nthawi imene tuyenda ni mizimu imene yuyenda ya chigololo imene haleluya koma vuto ni chiyani zonsezi ena amati ayi ine ndalama nilibe nini mavuto ambirimbiri imeneyo si nkhani ayi Ambuye Yesu Khristu ku Mateyu 6 kumeneko adangotiuza kuti ife tifune kaye ufumu wake ndi chilungamo chake, ndipo zonse zimene zidzatitsata, chakudya, chovala, chakumwa, zonse zimene timasowa pa moyo uno, akuti zidzatitsatira. Ndiye chimene ungachite mtsikana kaya amayi muli pa pamenepo, mukhale mwana wamkazi wa Mulungu, mzimu wa Mulungu ukhale mwa inuwo. Ukakhala mwa inu, Mulungu asamalira za chakudya chanu. simusowa kuti muzichita kuchita uhule kuti mupeze mutenga matenda mutenga wana oona adzakuthawani adzakuvutani mulera nokha ana amenewa ni koopsa kunjaku mwandimva mukatero mudzadzutsa mutu wanu uli ku gahena nthawi ina nde inu khalani mwana wa mulungu mulungu asamalira za mavuto anu chifukwa iye amasamala za inu Ena akuti, ayi, ife timasangalala ni cisangalalo cimeneci. Ni cisangalalo canji cokutengela ku phompho, ku Gahena kumeneko? Ag- Agalatiya 5 akuti cisangalalo ni mphatso ya mzimu woyela. Inu mukakhala ndi mzimu woyela adzakupatsani zonse cisangalalo. Cisangalalo cimeneci n'coti cikatumphukile ku umuyaya cimeneci. Haleluya! Ndipo mzimu woyela akakhala mkati mwanu, adzakupatsani kunyansidwa ni mcitidwe wonunkha woipa ngati umenewo. umene Paulo akuti zisamveke pakati pa oyera mtima, pa mpingo oyera mtima, olo kutchulidwa ni dzina lomwe. Koma chokhuza nchakuti m'matchalitchimu, ndi azikuluakulu a mpingo, kaya otere otere, ali mu zikhalidwe ziti? Zimenezizi za zigololo. Zimachito mveka ndithu mbiri. Haleluya! Ndiye chokhuza nchakuti anthu amakakamira azitsogoleri otere, omaononga mamembala a mu tchalitchi, M'malo moti awathandize mamembala a tchalitchi apite kumwamba, iwo awathandiza kuwasokeretsa kuti azipita ku Gahena, azilowa mu miyoyo ya zigololo imeneyi. Ni dziko lovuta limene tikukhalamoli, lakuti ungakhulupilile ndani? Mabwana awa angodzazidwa ni mizimu yotele, yakuti akangokhala kuti ali m'mapozishoni awo, ali ni ndalama zawo, cocita amaona ngati ni citi? ni chimenechichi. Haleluya! Kuti munthu apeze mwayi achite nawo zimenezi. Nnamvanso nkhani ina akuti asodzi ku, ku, ku Mangochi kumeneko afuna kuti akuti munthu kuti ampatse nsomba mzimayi ndiye kuti agone naye. Nkhani yaketu ni imeneyi, ni yovuta yoti tingathane nayo bwanji? Haleluya! Vuto lina lalikulu limene lilipo ndi macheza awa, inu amene muli okwatira inu azikazi ndi azimuna anzanu azikhala amuna anu, akazi wanu, limodzi ndi azikhala anzanu zedi amene koma mupeza zoona kuti muli ndi mwamuna mumapeza azimuna ena numati ndimacheza naye ni mzanga amene ndiye munthu uja amakhala kuti mwamamatirana naye mwalowanana naye mwagawana naye mzimu Amuna anu akangokhala kuti mwina mwake sanakuchiteni chinthu chabwino mukamuuza iye amuna anga mwakuti mwakuti ndiye iye azikuzani kuti utere ngati wabwi- azioneka wabwino ndiyeyo macheza pamenepaja mpakana inu mu- muyiwaliratu za chimene muli muyiwaliratu za mwamuna wanu amene mwakhala mukhala naye amene nimumaona ngati kuti wazeru ndiyeyo iyenso ni munthu ali ni ma feelings mwaniva amaona kuti "Eh, uyu ni mkazi tili modzi eh?" ndiye umakhala wosamala umayika ndithu gapu kuti aa ine nini mwamuna ine zachabechabe ayi ameneyoyo ndiye azikhala mzanu bwenzi lanu wapamtima wocheza naye akazinso chimodzi amunanso chimodzimodzi Tilimodzi eh? Eya, inuo muzimasuka mnzanu wa mbali yosiyana naye azikhala mkazi wanuyu basi, osati akazi enawo olowerana nawo. Komanso azimuna muzimasuka muziwakonda akazi anu. Akazi anu achita chinthu chabwino osayamikira. Inu ndiye muziyankhula kuti mwatchena ndi wokongola, muyankhula za mkazi wanu zinthu zabwino ngati zimene, chifukwa ngati inu simuyankhula fisi wina kunjaku akayamikira akazi anu ndi akazi anu azikana kuti ah ndiye kuti mwamuna wanzeru ndi amene muona pamenepo eh? ndiye mumakhala kuti pamene paja mkazi mumutaya nokha mumuluza nokha